ọ bụrụ na ị kpọnwa ahịa mmadụ bịa gopụ gị ahịa ma ọ bụ sị kpọọ ya na mmadụ bịara gbaa gị aka ahịa ị mara na ị gbaana aka ahịa n'ụbọchị ahụ ya bụ na i repụla ahịa mana onye ahụ gorocha gị ahịa ahụ n'ụbọchị ahụ mesịa n'ụbọchị ọzọ chighata azụ o chighatakwa o goro ihe ọzọ ị mara na onye ahụ enwere ntụkwasị obi n'ebe ị nọ ị nweela ihe a na-akpọ ntụkwasị obi n'ahịa mana ọ bụrụ na onye ahụ goro gị ahịa laa mesịa kọọrọ ndị be ha ọ laa kọọrọ ezinụlọ ya ọ sị gaanị na nke onye a na ọ ga-eresi unu ọfụma ma ọ bụ na ọ bịa mana n'ụbọchị ọzọ kpọrọ mmadụ bịa mara na ị nwere ihe a na-akpọ brand onye nwere brand anaghị asị na ebe ọ nọ nọ n'ime ebe ọ sọrọ gị gị nọrọ a ga na-achọ gị abịa maka na anaghị achọ isi azụ achọ n'ime ite iwu mpalaka bụ na ọ ga na-akwụrịrị anwụrụ ọ sọgodi gị gị nọrọ n'ime ọnụ ndị mmadụ ga na-eji isi akpọchi ụzọ mgbe ahụ ndị nọ n'akụkụ ga na-eche na i ji ọgwụ ere ahịa ihe ndị a bụ mmadụ iji ihe ọ na-eme were akpọrọ ihe ejide eziokwu ọ bụghị mmadụ bịa for lace resi ya cotton n'ọnụ lace ịsụ onye enwe n'ọnụ adaka ụbọchị ọzọ ị gaghị ahụzi onye ahụ ejikwana ihe na-enye gị nri ma ọ bụ ihe na-etinye gị ego n'akpa egwu egwu ihere ihe ị na-eme emekwala gị consistency bụ ihe niile n'ihe ọbụla ị na-eme ụbọchị ọ dị gị ka ahịa agaghị adị ị kwadoro gawa ma mmiri a na-ezo ma anwụ a na-eti i bu ya aga ụbọchị ọ dị gị ka ike adịchaghị gị ị kwadoro gaa ụbọchị ọbụla a chọrọ gị n'ebe ahụ ị nọ ya ọ bụ eziokwu na ọ naghị adịcha mfe n'oge ụfọdụ mana jisie ike maka ọkụkọ ogbenye bụ ehi ya ọ bụ eziokwu na onye kpọsara ahịa kpọsara ka o ree mana ụbọchị ọ na-ereghị ọ gaghị egbu onwe ya ụbọchị ọ na-agbaghị aka ahịa obi ekwesịghị ịlọ ya mmiri maka na o so n'ihe a na-ahụ na ndụ ụbọchị niile agaghị atọrị kpọọ ndụ a dị ka mpempe akwụkwọ enwere peji ga-atọ ụtọ nwee peji ga-agba gị anya mmiri enwere peji ga-ewe gị iwe nwee peji ga-eme gị ị chịrịa n'ime otu akwụkwọ ahụ nwere peji ga-agbanwe gị ka i si ahụta ihe gbanwee gị etu i si eche echiche na etu i si ahụtabu ahịa gị na mbụ maka na ọ bụ chi na-enwu mmadụ a na-amụta mana peji ọ bụla ị saghetara ma ọ dị mma ma ọ dị njọ o so n'akụkọ ị ga-akọrọ ụmụ gị o so n'akụkọ ị ga-akọ n'ọdịnihu ọ bụ etu a ka m si wee malite ebu mmiri buru anwụ wee zụlite ahịa wee nwee ihe ị na-ahụ taa ọ bụghị taa ka ahịa malitere ama m ihe m gabigara tupu abụrụ m onye m bụ taa ndị ruru n'isi enweghị isi abụọ ha bidoro n'ala wee ribe elu ọ bụ ihe ndị ị na-ahụ taa gaje ime gị ihe ị gaje ịbụ echi ya mere asachina akwụkwọ ahụ ọsịịsọ ozugbo ị gụtara nke jọrọ njọ asachila ya ozugbo ị gụtara nke na-agbawa obi asịla na ị gaghị apụta ahịa taa maka na ị gbaghị aka ahịa ụnyaahụ akwụsịla ihe ị na-eme maka na njọ ahịa dị otu aka o ji wee dị njọ e mesịkwa ọ ga-adị mma ghaa mkpụrụ gị n'ụtụtụ ghaa ya n'ehihie ghaakwa ya n'anyasị maka ị maghị nke ga-eme ọfụma ị maghị mkpụrụ nke ga-enye gị ihe ị chọrọ ị maghị mkpụrụ nke ga-epu epu e nwere ike ụbọchị ị gaghị apụta ma ọ bụ ụbọchị ị ga-alakpu ime bụ ụbọchị ahụ ga-enye gị ihe ị na-achọ ihe ahụ chọrọzie gị ebe ị nọghị ya kpọchigha azụ ụbọchị ị pụtakwa ebido n'ebe ị kwụsịrị abịachighị ahịa anya ma ọ bụ emesighị ihe ị na-eme ike ga-eme ndị mmadụ ị na-agba ha aka ekpe aka ekpe ha cheta ịbịa na nke gị ike agwụ ha ha sị a gaa kịta onye agaghị anọ ya ka ha gaa ebe ọzọ mgbe ahụ ị nọ nọna n'azụ obi ha ihe a ka a ga-emegide chefuo na ị na-erezi ụdị ahịa ahụ maka na ị naghị anọ ya ike agwụla gị cheta ka i si malite na ihe mere gị iji malite cheta ebe ị bidoro cheta ebe ị nọ chetakwa ebe ị na-aga ejighị otu ụbọchị rụchaa rom ọ bụ block by block ụlọ ewuru cheta na ọ bụ brand gị ị na-ewume i jiri ụtụtụ tụtụba tupu mgbede ị ga-atụtụta ihe ị na-achọ ọ bụghị naanị na ị ga-atụtụta ihe ị na-achọ kama ị ga-atụtụjukwa akpa ehikwana ụra n'elu igwe ka ị ghara ịdaru ala anaghị ejikwa ụtụtụ ama njọ ahịa ejikwala ihe ị na-eme were egwu egwu ọ kwa ebe akụ onye dị ka obi ya kwesịrị ịdị maka na ọkụkọ ogbenye bụkwa ehi ya ntị adịkwa ya gazie